ó Amárach, bliain ó Sathairn, go bhfuil, go raibh an chéad eagrán choíche de na Seansálaithe beo ar an aer. So do na OGs sin, gura míle maith agat as ucht a bheith ag éisteacht linn, agus do na éisteoirí nua, gura míle maith agat as ucht a bheith linn fosta. Tá an formula perfected againn anois. where it's a equal amount of roasting ar a chéile as opposed to just róstáil James an t-am ar fad. Ach cosúil le bhí ón tús agus go mbeidh go deo tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe le mo chuid cairde ar dtús báire tá muid anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú? Sílim go bhfuil mé just sórt i shock like ní chreidim tá sé dochreidte go bhfuil bliain

Go maith, ní duine mé a bhíonns ag dul singil, just duine singil mé. Oh true, yeah.
Just for life, yeah, yeah, so yeah, that's grand. Go maith, yeah, go iontach sásta go bhfuil bliain ar an mbóthar anois agus ach cineál breathnú amach ó fhuinneog, tá mé cineál heartbroken go bhfuil sé mí Deireadh Fómhair amárach, tá an t-am seo den bhliain just chomh

Yeah, thart ar, thart ar ocht mí dhéag. Agus an bhfuil's cad é an rud is measa is go raibh sé an rud díreach ceannann céanna leis an caidreamh deireanach sin fosta. Oh my As in God.
like chóir a bheith to the day. It's like go bhfuil expiration date agam le an.
It's like go bhfuil system a'm.

Tá mé fíor greedy nuair a thagann sé chuige. Is cuma liom faoin ngrá. It's just tá mé ag iarraidh cibé bronntanas gur féidir liom a fáil a fháil ag na amanna sin. Ach tá sé dainséarach though like caithfidh tú bheith cúramach anois cos agus tá an méid sin de dhaoine feiceann tú beidh na engagement photos ag dul suas fosta anois agus beidh na you know.

Tá Hugh just ag rá go bhfuil method aige agus gur theip air faoi dhó ach tá sé fós go raon a rí.
Mar a deir an Bíobla God loves a trier. If it ain't broke don't fix it. If it's broke, keep on breaking it.

Just bhí mé ag cuimhniú ansin arís go raibh an caidreamh deireanach, deireanach, deireanach a bhí mé istigh ann fosta, bhí sin i rith cuffing season fosta. It's literally mí na Nollag. An féidir libhse gar a dhéanamh domh agus just cur glas orm, like, like mé, mé a ghlasáil sa teach thar mí na Nollag, 'cause just tarlaíonn sé. Nó is é cad é aon Hugh, má théann tú isteach i gcaidreamh.

ag aon am den bhliain. No, but céard a ghlaonn siad ar Lily? An slap coordinator nó rud éigin a ghlaonn siad uirthi? Cos tagann sí suas leis na rialacha agus deireann sí sin atá cead acu. Is it just officiator rather? Rud éigin mar sin or Yeah, yeah. Sílim gur cheart domhsa a bheith mar sin. Otherwise, you know, beidh slap slaps commissioner.

Cha dúirt mé nach raibh cead agam a feiceáil aon duine. Just gan a bheith istigh i gcaidreamh leo, you know, caithfidh mé boundaries a chur orm féin, caithfidh mé a bheith iontach, you know, caithfidh mé a bheith iontach soiléir le daoine, you know, is, is, is, is éan mé, you know, caithfidh mé, I have to fly the nest, you know, caithfidh mé, I'm like a bird, bird, I've got to fly away. Ah, sure, look, testing your fate, má tarlaíonn sé, tarlaíonn sé, agus níl sé ag stopadh. Watch now, bhí cailín cara aige. Níl sé ag stopadh. Watch anois, yeah, fan go dtí anois. Éistfidh muid ar ais leis seo ag an Nollaig agus nuair tá cailín cara agam arís, thig linn seo a fheiceáil agus James ag fanacht leis na slaps. Bhí sé just rtaobh. Slap! Dúirt mo chairde liom roimhe dó go raibh mé go mbím i gcónaí i gcaidreamh. Is like is ceann de na daoine sin mé. Like oh oh téann taithí orm air arís. Just like right like constantly monogamous nó rudaí mar sin. Sílim gurb é sin an focal. Mhm.
Yeah. Agus an ndéanann tusa mar an gcéanna obviously seeing as go raibh tú i gcaidreamh leaid.

Clainne.
Oh, bhí mé ag smaointiú ar focal Béarla, I was like níl, that doesn't rhyme, Hugh. Is podchraoladh Gaeilg muid ainneoin do Tom. Ní úsáidtear ach Gaeilg amháin, Gaeilg foirfeach caighdeánach ar an bpodchraoladh seo. Yeah, Gaeilg Chonamara.
Gaeilg Chonamara! Ar ár gcuid bicycles agus ar faoi ár gcuid trees. Sé bliain go leith, Jeannie Mac. Crazy, crazy, crazy.

Níl mé sure go dtabharfadh roinnt. Cha dúirt mise sin. Cha dúirt mise sin. Tá tú i ndiaidh a rá go bhfuil tú gonna rud éigin draíochta a dhéanamh leis. Dúirt mé dá bhfuair mé an review sin bheinn breá sásta ach tá mé ag insint duit anois ní bhfaighidh. Good! Níl duine ar bith sa tseomra anois, mise ann. Ó ní bheidh tusa ann, don't worry.

Snorlax. Titim a chodladh. Tá mé in ann titim a chodladh in aon áit so yeah. Bhí go raibh enemies mar like go raibh koala. Agus níl ach dóigh amháin le Snorlax a mhúscailt suas agus an bhfuil a fhios agat cén dóigh James? Ah God. Well ní sa cluichí but eh but I suppose yeah. Eh no magic flute sin an dóigh amháin gur féidir leat eh Snorlax a mhúscailt suas so beidh daoine ag pulláil amach feadóg stáin anois ag an Oireachtas le James a fháil amach as an leabaidh. Tá mé go go na dróicín eile sin do magic flute. Ha co coinnigh do here coinnigh coinnigh do flute leat féin caithfidh muid an fís seo ag dul ar YouTube níl cead againn feiceáil do flute go bhfáth. B'fhéidir ná táis muid in. Níl sé an-amhras a bhás. B'fhéidir ná táis muid in OnlyFans, b'fhéidir sin an uair go bhfeicfimid an flute. Tá mé tá mé i ndiaidh amharc anseo ar cén ainmhithe atá you know sóisialta agus deirtear gur mac tíre go bhfuil siad iontach sóisialta so b'fhéidir gur sin sort mo spirit animal ar oíche amuigh ach chomh maith le sin

just bím just a a flótáil agus just a a labhairt le daoine random anois arís agus Ribh ar Oibéis.
Ribh ar Oibéis! Ha! Ní bheinn a choíche, ha! Bímse, ní bhíonn ach c- comhrá ciallmhar agamsa an t-am ar fad atá mise, sin an fáth gur chuir mé an ceist an-domhain seo oraibh. Em, ní bhímse ag caint shite ar chor ar bith. Ach yeah no déarfainn gurb é sin é just cos the fact that like smugairle róin tá siad literally just ag flótáil thart agus just ag gabháil thart ar an áit. Mind mindless. Yeah go h-iomlán Níl inchinn acu.
Yes sin go h-iomlán mise it's just tá mé just a a vibeáil liom Ina yeah rosaí na achan eistin.
techno. Yeah oh yeah céad faoin gcéad yeah Mise go fóill bord a CP go h-iomlán go huile is go h-iomlán. Ag caint faoi ainmhithe. Níl a fhios agam cén dóigh. An budget, yeah. Tá siad go hiomlán nasctha. Look, ní, ní hé achan, ehm, níl achan segue céad faoin gcéad. Ag caint faoi ainmhithe.
Rialtas s'againn. Rialtas, aye! Ho, hot take. So tháinig an budget amach an tseachtain seo, ehm, agus bhí rudaí, ehm, bhí just rudaí, a bhí saghas maith ann do na, dá daltaí agus dá na, na muirt ar míonna. Tá sibhse, like, tá sibhse, like, ag íoc cíos ar teach, nach bhfuil? So fine, so beidh sibhse ag fáil €500 de tax credit anois. An bhfaigheann achan duine a bhí i dteach ar cíos i mbliana, ab é? Yeah.
Yeah, duine ar bith a bhí i dteach ar cíos i 2022 agus ansin beidh sé ag teacht isteach i mblianta eile fosta, gheobhaidh sibh €500 de tax credit.
Íocfaidh sin as bille amháin leictreachas.
Yeah! Seo an rud! Ná ná seachtain amháin cíos in i mBaile Átha Cliath. Tá sé craiceáilte. Like tá tá an saol just ar shiúl leis leis an airgead. Like tá tá energy credits ag teacht isteach fosta le haghaidh na billí leictreachais agus gás agus ola. Cad é mar tá sibhse ag fáil ar aghaidh leis sin actually. Ní bhíonn, ní bhíonn, funny enough, ní bhíonn muid really ag caint faoi ár gcuid billí cuid is mó den am nuair tá muid, An níl sé ró, níl sé ró-olc go fóill mar gheall ar nach raibh an aimsir rófhuar go dtí seo ach sílim go mbeidh sé olc anois nuair thagann an geimhreadh i gceart. Cad é fútsa James?

like, na tithe a bhfuil mise istigh ann. I mean, bhí, bhí mé istigh i gcúpla teach agus bhí siad, like, ina phraiseach, like, like, bhí siad, like, millteanach, like, ach cuid is mó den am bíonn siad, you know, livable spaces ar a laghad, like, is Yeah. féidir leat a bheith ina chónaí istigh iontu. Mhm. Ach, yeah, no, tá costas ollmhór le bheith ag teacht ar an leictreachas agus ar na billí. Beidh orm an, an PlayStation a mhúchadh. Má Beidh tá orm an... ti- má tá tine ag daoine, bain úsáid as sin seachas a chur téitheoir ar siúl. Tá an t-ádh leat tine a bheith agat nó stove.
Yeah. Ach anois tá tá carbon tax ag gabháil suas fosta so Oh, tá yeah, sé yeah. le le 7 euros 50 cent. Tá tá siad seo in aice liom by the way níl mé níl níl mé chomh maith sin mar iriseoir go bhfuil siad ar fad agam. Ó ó bharr mo chinn mar gheall go ndearna mé fís faoi. Ach ag an am céanna though tá eh, dí- daltaí anois tá siad ag fáil 1000 euro as na costas don chúrsa agus iad a chur isteach. I mean, ní chuireann sé, ná fiú go bhfuil a rá, muidinne like i lár ár gcuid fichidí like gan aon phlean ag dul ar ais. Bhuel, bhuel níl plean ar bith agamsa, níl a fhios agam fúibhse, níl aon plean agamsa gabháil ar ais chuig tríú leibhéal. Bhfuil plean agamsa actually ag dul ar ais chuig an tríú leibhéal? Cronaím é. Like, anois, anois just cronaím an timpeallacht, foghlamtha sin sílim, I know gur sin Mhm. sort nerdy but Yes. I don't know, ní raibh na, ní raibh Really na, nerdy. I They're know very ní raibh nerdy. orainn smaoitiú ar like rudaí chun fás suas cosúil le billí an str- Yeah. I mean ní raibh sé chomh holc nuair a bhíomar ar an ollscoil, bhí sé simplí, bhí Mhm. sort uh, cosaint againn istigh ar an gcampas and I don't know, ha- thaitin sé liomsa bheith ag foghlaim. Thaitin, ba bhreá liom dochtúireacht sa Ghaeilge a dhéanamh but níl an Níl mé ábalta mé fhéin a bhrú sílim go fóill, níl mé ansin in m'inchinn go fóill. B'fhéidir i gceann cúpla bliain. Suimiúil.
Oh my God. An Dochtúir Áine Mhaoir?
Samhlaigh.
Samhlaigh é. Chuirfinn brú oraibh sin a ghlaoch orm.
Yeah, bheadh achan uile Zoom call. An féidir leat just m'ainm a athrú ar do phone sin le do thoil?

Yeah, sin sin a bheadh. Come on, Yeah, cad you liom? fake.
Fraud. You're a fake doctor. Not a real doctor.
Yeah, ach bheadh tú mar cheann de na, de na, you know, na mature students, we couldn't think of the mature students bheadh istigh i d- i d- ins na seomraí ranga. Mm. Ach íocann siad asat le dochtúireacht a dhéanamh, come on.

Cuireann sé INT le mo chéim mar gheall air sin. No, mise, mise, Search. Intern. Tá mise chomh bunúsach agus is féidir leat a fháil. Mise just Hugh Carr BA. Sin é. Go díreach. Go dtí seo. Go dtí seo.
Yeah, seo b'fhéidir. B'fhéidir go raibh tú ar ais.

Slow pod to circles, yeah, sin ab mise. Bhí mise ag smaoitiú, I was like, cén fáth a bhfuil na muitir seo just i gcónaí ag rá faoi like doctorate? I was like, nach caithfidh sibh máistreacht a dhéanamh ar dtús? I mean, ní caithfidh tú, but I was like, surely bhí tú like, oh yeah, déanfaidh mé máistreacht agus ansin déanfaidh mé an PhD, but no, bhí, tá sibhse, thar a bheith cáilithe already. Bhí mé chun máistreacht a dhéanamh actually an bhliain ar chríochnaigh mé an ollscoil cos ní raibh fhios agam caidé eile a bhí mé ag gabháil a dhéanamh so just chuir mé isteach ar cheann cos I was like níl clue agam caidé atá mé ag gabháil a dhéanamh so caithfidh mé caithfidh mé figureáil seo amach. So bhí sin an fáth a bhí mé ag gabháil a dhéanamh ach ansin fuair mé post and I was like alright slán. So so sin an fáth amháin go ndéanfainn máistreacht, it's just out of handiness.

Míle euro cash isteach i do lámha. Ní bheadh daoine sásta so. Ach tá muid ag caint faoi like bochtanas ceart i mbliana so siad in ainm is na social welfare payments a a ardú like fiche euros níor ardaigh siad ach dó dhéag euro rud éigin mar sin iad so Yeah.
níl rudaí really ag gabháil a athrú sa chéad bliain eile de réir sin.
No. Agus agus geallaim duit anois beidh em costaisí like cíos ag dul suas anois le Mhm. cur leis an tax credit seo Ó, Yeah. agus leis an cinnte. ardú seo agus leis na costaí na billí agus rudaí mar sin. Ó, Beidh na Beidh costaí mini, ag dul suas. beidh mini recession ann like.
I mean, is rud domhanda é sin though, i ndiaidh Covid, go mbeidh. Yeah, Covid agus agus cogadh. Oh, yeah, yeah, true. Prece, unprecedented times, níl siad, níl siad craic maith, caithfidh mé a rá, a bheith, a bheith i do chónaí in in unprecedented times, ní bhíonn eh, mórán craic bainte leo. No. Cén fáth nach dtig No. linne bheith beo i- in am an Celtic Tiger? Ní cuimhin linne an ceann deireanach.

I'm calling it now. Yeah, seans go mbeidh, you know. I mean, tá an méid sin dár airgead, like, tá mo chuid cairdese fosta. Tá, so, beidh mé ag gabháil go Londain don deireadh seachtaine seo agus bhí mé in ainm is fanacht le mo dheirfiúr agus ar an drochuair fuair sí Covid agus anois níl áit agam le fanacht, or anois, like, níl áit agam go dtí seo ach tá, like, ceathrar de mo chuid cairde thall in Londain so it's like so níl imní ar bith orm because I'm like ok well caithfidh sé go bhfuil mé able to tá an méid sin aithne agam ar daoine thall ansin anois go bhfuil mé able to bheith like oh yeah no thig liom áit a aimsiú like it's alright. Bhfuil duine éigin ag tabhairt tolg duit don deireadh seachtaine?
Umm tá cúpla maybe agam faoi láthair. Cuirfidh mé scéal
cuirfidh mé scéal chugaibh nuair atá a fhios agam.

Ar feadh míosa. So cé, so cén áit uilig a bhfuil tú ag gabháil, tú ag gabháil? Ok, so tá muid ag eitilt, tá mé ag dul le mo dhlúthchara, Sally, is tá muid ag Mhm. eitilt isteach go Nice. Um, agus tá mé ag súil leis sin, mar tá roinnt Fraincise agam, you know, so thig liom giota beag cleachtadh a dhéanamh agus, you know, feiceáil bhfuil sé uilig caillte agam nó bhfuil sé fós agam. Um, agus ansin tá muid chun eh, cuid den Iodáil a chlúdach, so Genoa, Pisa, Florence agus Verona, ansin an Ghearmáin, Munich agus Berlin. As ansin tá muid chun Prague as Vienna agus Ljubljana a dhéanamh sula socraíonn muid i Croatia is Zagreb as tá mo bhuachaill ag bualadh linn ansin agus cúpla cara eile linn. As ansin tá muid ag críochnú i Budapest agus eitleoidh mé abhaile Oíche Shamhna

Yeah. Agus sin tá sin muid leis na heagráin speisialta do na Seansálaithe. Beidh muid ag déanamh ceistní ar a chéile it's like agallamh beag a rinne muid ar an triúr againn agus beidh ba cheart go mbeidh sé craic mhaith ná what do you call it? It's gonna be spicy sin an rud amháin a déarfaidh mé. An an spicy. Ach go dtí go dtagann sin amach sílim go bhfuil muid rite as am agus sílim gurb é sin é. Bhuel rud ar bith a gcaithfidh muid a phlugáil anois sular téann muid Hugh.
Má tá aon duine ag iarraidh, tá súil agam go mbeidh mé ag tosú do foireann na hÉireann ar deireadh thall ag an Craobh na hEorpa ach má tá suim ag aon duine breathnú ar na cluichí tá siad ag tosú Dé Céadaoin agus beidh siad ag gabháil ar aghaidh go dtí Dé Sathairn agus tá sibh in ann iad a fheiceáil beo ar AFL Europe ar YouTube.
Cheering on are we James? Go hálainn agatsa Áine, aon plugs agatsa? No ní dóigh liom, tá mé ag súil go mór le Oireachtas na Samhna anois so sílim gur sin an chéad uair eile go mbeidh muid ag taifead le chéile, you know?
B'fhéidir, b'fhéidir. Taifead beo b'fhéidir? Taifead beo b'fhéidir, b'fhéidir. Sonraí le teacht b'fhéidir? Sonraí le teacht, yeah. Agus yeah, you'll get me, just I don't know.

Hugh Carr here Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Ach sin é don seachtain seo do na Seansálaithe ach beimid ar ais an tseachtain seo chugainn le eagrán speisialta agus beidh cúpla eagrán speisialta againn i ndiaidh a chéile le haghaidh an mhí do mí Deireadh Fómhair ach go dtí sin bainigí sult as an deireadh seachtaine agus beimid ag caint libh arís an tseachtain seo chugainn le eagrán go hiomlán nua de na Seansálaithe. Slán! Slán!